siga t'a la foli ani tanu hali bi an b'a kurakuraya k'a ta k'a di kanubagaw ni lamɛnbagaw ma fɛn min ye rawuda media plateau kan na an bɛ o la kɛrɛnkɛrɛnya la dɔnnibagaw ka kɛnɛ minnu ye dɔnni ɲuman sɔrɔ u ni kanubagaw ka jɛ a la an b'olu ka kɛnɛ de kan nin sanga in kɔnɔ k'a ɲini aw fɛ video a y'a partager bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ aw minnu bɛ k'an lajɛ an ka rezo sira bɛɛ kan facebook sira youtube sira fo ka taa se tiktok ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada bi maa welelen o de ye karamɔgɔ dirisa ture ka bɔ tombouctou a sigiyɔrɔ bɛnnen don bamakɔ ma kɛrɛnkɛrɛnya la commune 1 quartier min bɛ yen n'i ko arazɛli n'i sera arazɛli la ko arazɛli misiriba bɛɛ b'a dɔn a da min ɲɛsinnen don bayanfan ma k'a ɲɛsin gudɔrɔnda ma ni i sera misiri yɛrɛ dawolo la da min ɲɛsinnen don bayanfan yɛrɛ ma n'i ye karamɔgɔ dirisa wele i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ko a sigilen don moriya yɛrɛ de kan gɛlɛya b'i kan degun b'i kan tɔɔrɔ b'i kan a sigilen don moriya yɛrɛ de kan baara fila t'a kɔ a bɛ ala o kɔ ni ala ka jɛ ye an y'a ye da fila in na a bɛ ka jɛmukan kɛ min kan o ye isitigifaru daga ye daga in daga dennin tɛ dagaba don daga min tɔmɔkutukaw jɛra ka gundo ta k'a di a ma ka d'a kan daga in tɛ di bɛɛ ma daga in tɛ di bɛɛ ma n'i y'a sɔrɔ dɔnni kɔnɔna la a fɔ de ko ko mana gɛlɛya cogo o cogo ni mɔgɔ ser'i ma mɔgɔ min y'a yira k'a fɔ n ka ko bɛɛ tiɲɛna ale yɛrɛ dalen tɛ moriya la ale yɛrɛ fɛ ka preuve yɛrɛ de sɔrɔ moriya la k'i ka daga in ta k'a d'a ma n'i ye daga in ta k'a d'a ma ni a y'a ko a la k'a k'a kɛcogo la a bɛna karisa tiɲɛ yɛrɛ la ne mɛnna n yɛrɛ kan ne mɛnna n yɛrɛ kan ɔ daga in fana a sɛbɛnni n'a baara bɛ kɛ wagati dɔ de kɔnɔna la san korokara bɛɛ dita walima sɔrɔta tɛ tɛmɛ tan ani fila kan i y'a ye ɔ ala k'an kisi ni karamɔgɔ kɛra maa dɔ ye a b'a a bahikaw bɛ a kɛmɛ camanw kɛ wari kama i ye dɔnni sɔrɔ cogo min na i bɛ taa n'a ye o cogoya kelen in na fɛn min y'a sɔngɔ fana ye a y'a bɛrɛbɛn k'a nɔgɔya bɛɛ ka se k'a sɔrɔ nin daga in a bɛ aw ma waa wɔɔrɔ ani kɛmɛ wɔɔrɔ waa wɔɔrɔ ani kɛmɛ wɔɔrɔ ala kana mɔgɔ si dɛsɛ o la o de la a bɛ tila ka di a ka d'a kan ala ye mɔgɔ min da mago dilan ni taaɲɛ kama ko ala k'olu le mako ala k'olu le ɲɛsin daga in ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko ala ma e ta dabɔ taaɲɛ yɛrɛ kama e t'a sɔrɔ walima barika ti i la daga in di cogo la o bɛɛ b'a la ni e y'a lamɛn a b'a fɔ ee ko cɛ k'an fara ninnu na sa e bɛ tɛmɛ ka taa ahan e ka ko ti ɲɛ o de kama ala ma sɔn e yɛrɛ k'a lamɛn ka d'a kan maa o maa ka ko bi ɲɛ ala tɛ sɔn a ka tɛmɛ o tigi kan f'a k'a lamɛn ko bɛ ten tɔ ɛɛ karamɔgɔ dirisa naamu daga in hali bi daga in ko don kosɛbɛ ɛɛ caman bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan dɔw b'a fɔ sisan kosɛbɛ ne bɛ daga in sɔrɔ cogo di daga de don wa walima mun lahala de ni n bɛ jamana kɔ kan a bɛ sɔrɔ cogo di ɔ jamana kɔ kan an dun b'a dɔn furaw fana bɛ n'a ɲɔgɔnna taali man nɔgɔ a man nɔgɔ a don nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ a hakili tora minnu bɛ jamana kɔ kan ka d'a kan an ka minɛn caman bɛ taa jamana kɔ kan fɛn minnu ka taali ka nɔgɔ an bɛ caman kalama a la minnu tagali ka gɛlɛn fana an bɛ dɔɔnin dɔn a la o de kosɔn daga in ne kun y'a f'i ɲɛna cogo min na daga in o ye tɔgɔ de k'a da a la tɔgɔ la daga bɛ labɛn ni fɛn minnu ye n'o ye a nasiw a n'a jiriw a n'a parifɛnw olu bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn minɛn dɔ kɔnɔ n'o tɛ daga yɛrɛ yɛrɛ ye Ado ni sɛbɛnni caman minnu bɛɛ kɛra a nasi bɛ bɔ n'a nasi bɔra o ye minnu bɛ kɔ kan n'a kan minnu bɛ jamana kɔ kan sisan n'an b'a fɛ k'a bila ka taa d'u ma ni nasi bɔra nasi ji tɛ caya kosɛbɛ kɛcogo b'a la ji tɛ caya cogo min na wala an bɛ sɔrɔ ka kɔɔrimugu de ta ka nasi k'a la wala kɔɔrimugu bɛ ja ni kɔɔrimugu jara sisan yiri minnu fɔra k'a daminɛ a gili fo ka taa se a ladɔn ma u bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan yiri kɔni a tagali ka nɔgɔn kosɛbɛ wala parifɛn minnu kan ka k'a la parifɛn ninnu bɛ kɛ nasi yɛrɛ de la o bɛɛ bɛ kɛ kɔɔrimugu in na ninnu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan a don k'a kɛ minɛn sanuma kɔnɔ k'a bila ka taa di olu ma n'a sera olu fɛ a bɛ kɛ cogo min na a bɛ sɔrɔ k'a expliquer u ye olu yɛrɛ b'a faamuya daga in utiliser ka nɔgɔ kosɛbɛ a don fɛn tɛ k'a fɔ ko a utiliser ka gɛlɛn non a utiliser ka nɔgɔ kosɛbɛ n'a sera min fɛ dɔrɔn an n'a tigi bɛ kuma a bɛ kɛ cogo min na an b'a ɲɛfɔ a tigi ye o ye mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan a minnu bɛ an kɛrɛ an yɛrɛ jamana kɔnɔ mali la yan dun olu ta ka nɔgɔ kosɛbɛ n'u nana olu yɛrɛ ka nasi dafalen de bɛ ta k'a d'u ma wa jiriw bɛ d'u ma ka d'a kan jiriw bɛɛ bɛ an yɛrɛ de bolo yen a tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ bɛ ta k'a d'u ma a bɛ kɛ cogo min na a bɛ ɲɛf'u ye o bɛ taa kɛ a kɛ cogo la n'o y'a kɛ a kɛ cogo la a don siga t'a la n'o kan ka jaabi min sɔrɔ a la o b'a sɔrɔ siga t'a la o diyara n ye eseke karamɔgɔ dirisa yɛrɛ sɔrɔ ka nɔgɔ wa telefɔni sira fɛ ani du kɔnɔna na eseke sɔrɔ ka nɔgɔ wa a don ne sɔrɔ ka nɔgɔ i n'a fɔ ne sɔrɔ ka nɔgɔ n'i nana kan ka sɔrɔ waati minnu na e bɛ n sɔrɔ n'i nana hali ni n kɔni ma sɔrɔ e na mɔgɔ sɔrɔ ka d'a kan kalandenw kalandenw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ mɛ n'i mago bɛ ne yɛrɛ yɛrɛ la n'i y'an wele an ka telefɔni nimero la e ka kan ka ne sɔrɔ waati min na o bɛ f'i ye ni ala ka jɛ ka d'a kan an ka baaraw t'an pɛrɛmɛtɛ waati bɛɛ k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔ kɛnɛma an bɛ min kɛ so kɔnɔ o de ka ca n'an bɛ min kɛ kɛnɛma ye nka an mana kɛ cogo o cogo n'i ye wele i bɛ sɔrɔ n'i kan ka sɔrɔ cogo min na o bɛ f'i ye ni ala sɔnna mɛ baara kɛ don bɛ dirisa bolo wa ni baara kɛ don bɛ yen ani ka bɔ waati jumɛn ka taa waati jumɛn bɛ baara kɛ a don kosɛbɛ baara kɛ don bɛ ne bolo ne bɛ baara kɛ don o don fo n'a bɔra juma la juma ne baara kɛ ni juma jiginna ka taa se fo sɛzɛri ma juma baara fana ka dɔgɔ kosɛbɛ ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ fo ni mɔgɔ min y'a wele ni ne ye rendez-vous di a tigi ma n'o tɛ don tɔw la k'a daminɛ dizɛri fo ka taa se tuma dɔ la wɛntɛri ninnu ma mɛ wulafɛla fɛ o bɛ depan mɔgɔ yɛrɛ de bolo mɛ baara kɔni bɛ daminɛ dizɛri dizɛri ma daminɛ o ye don o don ye fo ka taa se wulafɛla fɛ ne bɛ sɔrɔ dirisa hali bi kuma kuncɛw la an bɛ segin ka na daga in na hali bi e bɛ se ka mun fɔ an lajɛlikɛlaw ye mali kɔnɔ mali kɔ kan ladilikan na ka ɲɛsin daga in ma Adu nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne y'a f'i ɲɛna ko daga in ne tɛ se ka daga in nafa fɔ ka se a dan na k'a d'a kan daga in bɛ ko caman dilan a ye ko caman kɛ n ye a ye ko caman kɛ kanubagaw ye o de kosɔn ne y'a f'i ɲɛna daga in komi e yɛrɛ y'a fɔ i ka kumaw la ko dɔ sigilen bɛ ka an lajɛ ko e ko an ye dɔ kɛ nin la tiɲɛ don aw ye dɔ k'o la mɛ i ni daga in aw ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de kosɔn daga in dugawu min kɛra daga in na mɔgɔ o mɔgɔ ni barika t'i la walima ala yɛrɛ de m'i ta ɲɛtaga kosɔn ala kana daga in garisigɛ dɔ yɛrɛ an b'o de fɔ ko ko ninnu ye ziiriw de ye u b'a arnaque a don a mɔgɔw bɛ o de ye dɔnnibagaw fana tɔgɔ tiɲɛ o dɔw bɛ don a la i bɛ t'a sɔrɔ foyi t'u bolo kun t'a la f'u bɛ mɔgɔw wari minɛ k'a dun a caman bɛ yen mɛ minnu sigira ka kuma mɔgɔ min ye hakilima ye min ta ye plan fɔ ye walima min ta ye arnaque sira ye ani min ta y'a yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ min ka hakili bɛ sɔmi ko la n'i ka kumakanw jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin tigi bɛ ka kuma fɛn min kan o b'a bolo walima a b'a ɲɛdɔn ani minnu ta ye plan ye ka wari sɔrɔ kelen tɛ n'o tɛ an bɛ ka min fɔ sisan n tɛ wari ɲini o ye nin baaraba de bɛ ka kɛ daga min na ko wa wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ko n tɛ wari ɲini sika t'o la o de kosɔn daga in dugawu min kɛra a la hali bi an fana bɛ se k'o dugawu kelen de kɛ a ka sababu bɛ mɔgɔ min bolo daga in a bɛ se ka mɔgɔ min ka mɔgɔ dilan ala k'o tigilama kɛ o ka daga in ta danga bɛ mɔgɔ min kɔ walima barika tɛ mɔgɔ min na walima mɔgɔ min yɛrɛ ta tiɲɛna dɔ ale yɛrɛ ninnu tɛ tiɲɛ ye ninnu tɛ tiɲɛ o ka taa ka sira fɛ o de kosɔn hali bi an b'a ɲini kanubagaw fɛ u ka daga in ta k'a sifilɛ ala ye mɔgɔ minnu dilan pour que u ka se ka taa ɲɛ an bɛ kuma ni olu de ala ye minnu ta ɲɛtaga kosɔn u ka daga in ta u k'a sifilɛ a man di ne ye ne ka commentaire caman kɛ daga in na mɛ u k'a ta n'u ye min y'a la u yɛrɛ k'a fɔ n'u ye min y'a la o y'a dɔ ye o y'a dɔ ye gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo kosɛbɛ tɔɔrɔ mana kɛ cogo o cogo kosɛbɛ daga in ta dɔrɔn a ta dɔrɔn an ma sigi ka fɛn fɔ o ye haju min b'i kɔnɔ a to i kɔnɔ i ka daga in ta dɔrɔn i k'a ko k'a d'a kan daga in ne tɔgɔ t'a la e tɔgɔ t'a la ala tɔgɔ jɛlenw de b'a la ɲagami t'a la fɛn ɲuman faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu de bɛ daga in Ado daga in bɛ se ka min fɔ an ye kanubagaw u k'a ta u k'a sifilɛ n'u ye min y'a la u k'a fɔ an ye n bɛ se ka min fɔ o de y'o ye Dirisa sigi ka se a kuncɛ ma kosɛbɛ sigi in dakuruɲɛ laban ani folikan mana sɔrɔ i bolo Ado folikan laban min bɛ yen o ye foli de foli belebeleba ka taa k'a ɲɛsin e yɛrɛ ma ani Rawda Media baarakɛlaw k'a bɛɛ fo k'a daminɛ a promoteurs la a directeur général ka taa se fo a gardien ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o kɔfɛ minnu bɛ ka an lajɛ ani minnu bɛ ka kumakan in lamɛn ka u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka yafa deli u fɛ tuguni u k'a faamuya an ye denmisɛnninw dɛ mais ni ala ye min don maa min garisigɛ la i b'o sɔrɔ n'o tɛ an ma se dɔnni kuma ma fɔlɔ dɔnnibagaw bɛ yen an b'u fo ka tila k'a ɲini u fɛ k'u duwaw k'an ye an yɛrɛ bɛ duwaw kɛ n'ala sɔnna o diyara n ye hali bi kanubagaw ni an filɛlikɛlaw Rawda Media sanfɛ an b'aw fo ka segin k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka partage la bi maa welelen o tun ye karamɔgɔ Dirisa Ture ka bɔ Tombouctou sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida Gale la an tun bɛ ka kuma min kan o ye daga ye i bɛ mɛn ka daga kuma mɛn karamɔgɔw da kuma bɛɛ nin daga bɛ n bolo nin daga bɛ n bolo mun b'u bɔ ɲɔgɔn na baara kɛcogo nin tɛ ale yɛrɛ ka daga fabirikelen ye nin tɛ ale yɛrɛ ka daga dilannen ye daga in tara k'a di a ma tɔnbɔkutu bɛɛ b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ n'i ko tɔnbɔkutu dɔnni dugu don dugu nɔrɔma don dugu barikalen don ɔ maa ka kalan yen ka dɔnni sɔrɔ yen jamana caman dugu caman donnen ɲɔgɔn na e ni karamɔgɔbaw sigilen olu bɛɛ ka jɛ karamɔgɔw bɛɛ ka jɛ karisa n'a ka funankɛninya an ka nin ta k'a d'a ma o bɛ danaya de kofɔ o min tara k'a d'a ma jɛndira a k'a baara kɛ k'a di mɔgɔw ma k'a den saba labɛn ka na a k'o di mɔgɔ ma a y'o di sisan den wolonwula o de bilara ka na den wolonwula o de bilara ka na daga in man ka ban hadamaden yɛrɛ bolo san kalo tan ni fila a ji kan ka sɔrɔ i bolo i b'i ko n'a ye i b'i ka denbaya ko ni a ye ni min bɔra o la e t'o kɔrɔfɔ maa ye gɛlɛya mana caya cogo o cogo siri don dabali don denko don baarako don ala ta kɔfɛ daga in dɛsɛna ko de tɛ yen min ni min faralen don ɲɔgɔn na a kɔnɔ yirigiliw la ka taa se kuranɛ aayaw ma olu tɛ dɛsɛ foyi la ala ta kɔfɛ min ka di ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ka tila k'a prix dɔgɔya k'a prix bɛrɛbɛn bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ se b'i ye o se t'i ye o i ye faantan ye o i ye setigi ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ dirasi ba wɔɔrɔ ani kɛmɛ wɔɔrɔ n'o tɛ baara min bɛ kɛ nin na waa bi waa kɛmɛ ko de don nka a y'a sɔngɔ nɔgɔya bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'a kɛ dirasi ba wɔɔrɔ ani kɛmɛ wɔɔrɔ ala kana mɔgɔ si dɛsɛ o la e min bɛ k'a lajɛ hali n'i bɛ taa juru ta ala kama taa juru ta i ka taa daga in ta i k'a sifilɛ k'a lajɛ i k'a sifilɛ k'a lajɛ kan'a kɛ ko an ye nin caman lamɛn dɛ i ye nin caman lamɛn nka o ni nin tɛ kelen ye dɛ i ye nin caman lamɛn o ni nin tɛ kelen ye n'a mago bɛ daga in na k'a sɔrɔ sɔrɔyɔrɔ kelen pewu dirisa tole yɛrɛ fɛ yen an ɲɛ bɛ nimoro min na o ye karamɔgɔ dirisa tole ka nimoro ye n'a y'a wele su n'a y'a wele tile n'a ye vokali bila a kun aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ mali kɔnɔ i bɛ mali kɔ kan ni aw bɛnna a la n'i y'a wari ci a b'i ka sama don bolo la ka taa d'i ma f'i ma kɛ diɲɛ jamana o jamana na i b'a sɔrɔ ni ala ka jɛ ye o la karamɔgɔ dirisa an b'a fo k'a waleɲuman dɔn bi ta an b'o jɔ yan foli ni kanu k'o kɛ ka ɲɛsin kanubagaw ni lamɛnbagaw ma minnu tun bɛ k'a lajɛ minnu y'a partaze an bɛ bɛɛ fo baarakɛlaw tɛkinisiyɛnw kameramaniw an bɛ garidiɲɛw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barika da ka ɲini ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barika da ka ɲini ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ